abịakwana m ọzọ lute nso lute nso na nnọ very close bịa m nso bịakana m nso ọkwa ị sị na ịnara anụ ive na ide enyenwu mmadụ respect respect bụ ịmara ive ọ bụ ntị gị nụcha ive niile ọ ghara anụ respect gịwa nwatakịrị gị nwa bụ nwatakịrị nwoke nwatakịrị nwaanyị esi nọ na that is na a na-eze gị nne gị kwuo okwu yara anụ nna gị kwuo okwu yara anụ a na-etu gị aha ebe ọbụla ị gabana onye ọbụla a na-ene gị ị na-eko hmm? sọsọ gụ ka a na na-eze i luo n'ụlọ akwụkwọ ị kwaa ajụ buluve n'isi

nna gị bịa nna ekwuketego ike agwụ ya ego ya agwụgo n'isi gị nke nwoke oke nwere ebe etire gị ka ị bụrụ mmadụ ịbata n'ụlọ ụka ịbụ n'ụkọchukwu ebu bible mụvuo ị bịa n'ebe obodo na-eme ive onye ọbụla ejide onwe ya aka na uche gị bụ na ịbụ champion mana mma shọkụọ ka m shọkụzie gị maka na mbụ na ịmara ịmara uche gị niile bụ na ọ dị normal thing ị na-eme n'otu ọ suppose ịdị n'anya gị ọ nya bụ ive a na-ekwu igbo tụrụ inu si na ebe nwoke okenye nọ ana na-etifu anya bụ nwatakịrị ọ sọkwa were plane ọ sọ gị rịa enu ọjị yara afụ ya ọ nya ka m ji sị ka m shọkụọ gụ na a na-eze gị na ọ na-atọ gị a ga-amala ịghọtago principal ma ndị na-akụzi gị na school ike agwụ nwerezi na onye kwe nọ imete gị ịmara na ịmara na ọkụ anwụ ị na-esu na mgbe ọ ga-agba na ọ sọ gụ ka ọ ga-agba iji na-aka kwado kpaa nkụ dị egwu mụnye ọkụ na-enwu ị na-achọ ịba na ya a na-azọ gụ ịmara na eme anya ọkwa ịbụ ndụ life ọkwa ịbụ life o nweta gị enweta eh, ọ bịọcha gị ọnụ na ịnara anụ ive abụrọ mgbe life nweta gị maka na emeketa ihe n'anya n'azụ o nwezi ive ya agwa gị o nwere mgbe ihe niile ka agwa ka na gị nwere ya agwa gị nwee mgbe aba niile anwụ ide ala kpụọ n'ide ya ebidozi mebe gị ibe mebe gị ibe in the sense that na o nwere onye ga-adị ready gị na ya imekọ o nwere onye ga-adị ready inyere gị aka o nwere onye ga-adị ready even advice ya na ba ayọ gụ biko na ya mana ama m na ị mara neenụ m anya na anọkata m ruo otu agakwara m that process eto m eto so I know ibe m na-ekwu ama m ibe m na-ekwu okwu a ebuka emeche m ma ekie ịbụọ m memie emeche m memie another video for nwoke nwatakịrị nwoke mekwa another one for only nwatakịrị nwaanyị ka m wee kọwaa anya ọfụma ka unu wee ghọta maka na unu nwa bụ ọgbala ọbụụ anazị anụ advice unu macha ibe niile onye kwu onye bụ na uche unu aka peke onye gwara gị na ị macha ibe niile eji aga okenye kwuo okwu ị yarọ anụ eh? o nwere onye even onye tọ gị atọ kwuo okwu ị yarọ anụ o nwere onye ị na-anụ okwu ya ọ bụọkwa ezigbo aba rutekwe m nso ka m kọwaala gị ọ bụrọkwa ezigbo ibe maka chi ana m agwa gị maka na m bụụ gụ n'anya ọ bụrọ ezigbo ibe ana mgbe ị ya-ama mgbe ọ ga-edo gị anya onye ọbụla ejewegolo i nezi anya n'enu nee n'ana nee n'akụkụ naabọ nee n'iru nee n'azụ ọ wụụ sọ gụ nọ onye ka m ji sị gị na ọ bụọkwa ezigbo ibe na a na-eze gị ọ bụọkwa ezigbo ibe maka chi ị makwa taata ka dịkwa gboo jikwe nwayọọ ka i chenjie gbanwee maka na o nwere ndị anarọ agwa gị okwu na ọ na-awa ọchị gị na-ene gị maka na ba ma na akụ beche ọ daala awọ ba ma na emeche i luo ba arụ ị ghọtago chekie niile ihe atọ na ụmụazị mgbe mfọdata mgbe ihe n'idikwe ndị na ba ayọ gụ ihe n'idibe onye anwụ na anwụ maka chi sọgodu ya ya bụ na ọ kacha nwee ego na emecha ewulu superstar ihe emechekwa n'idi ebe ana m agwa gị eziokwu so cheki ya chekikwa enye o. onye sikwa gị na ya ibe ị na-eme na ị na-eme ezigbo ibe gbara ya ọsọ nwekwa ibe karịa respect nwekwa ibe dị ka mmadụ ịkwanyere onwe ya ugwu maka na ugwu nkwanyere nkwanyere emechekwa ihe abụ okenye ụmụazị ya wee gbaa ya ọgwụ gbaa ya ọgwụ i wee ghọta mana mgbe ahụ ọ dịgo late so ọ kakwa mma na iji n'ọnwa ya nọ n'ọnụ ndị as long as na ezigbo okwu ka a na-agwa gị ị nụ ya na ọ wụ ka a na-agwa ọ ga-adụrụ gị mma ọ bụrụ ọba nwa na-ekwu ya n'ọ ka ọ dụrụ gị mma ma ị laikiri ya ma ị laikiri ya bụ okwu as long as na ezigbo okwu ọ kwa okwu ndụ a sịkwa na ntị na ndụ bụ na ntị ụfọdụ na-aza ya ọ bụlụ aba ndụ bụ na ntị onye a gwalụ kwe a gwakwa ya ọzọ emecha m mee video m mee ya otu m si wee kọwapụta m meelụ nwoke m meelụ nwaanyị ma ụnụ tụsa ozi tụsaanị ya mee ka biko shianị pressing button ka ọ bụla ma na-emesi m enye ka achọrọ m ka anyị rie nne na group a ka anyị wee na-amụ together onye nwekwa suggestion ị jee na comment section ị tinye ka ndị ọzọ wee na-agụ na ọ bụrọ sọ m ma ibe ị ghọtago na ị join ya anyị n'ibe a na-eme ilu ị jekwa ị comment ya na eh, comment section ị nụgo ngwa ọ ga-adụrụ onye enu mma ọ ga-adụrụ onye ana ọ ga-adụrụ nwoke ọ ga-adụrụ nwaanyị ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke kenechuk dị kenechuk ngwanụ udo